Is maith liom a cheapadh go bhfuil, go bhféadfá an t-úrscéal a shamhlú nó a fheiceáil mar rud atá ag oibriú taobh istigh de dhá fhoirceann. Agus níl 's 'am ab é foirceann a bhruith, tá dhá cheann, dhá chloigeann, agus ar an speictream idir an dá chloigeann sin tá an rud a dtugaimid an t-úrscéal. dá mhíshásúla é mar théarma, fós glacaimid leis an cineál sin scríbhneoireachta. Agus foirceann amháin, sin go bhféadfá a rá gurb in é an scéal. Now, anseo tá mé ag tarraingt cuid mhaith ar an tuiscint a cuireadh chun cinn sa Rúis, abair, na foirmiúlacha Rúiseacha faoin, níl 'fhios a'm cén chaoi i gceart leis an ainm a rá, an sujet agus an fabula. Nó mar a thug na Francaigh air níos déanaí, Todorov agus Barthes agus iad sin, histoire agus discours. So, histoire, mar sin, an scéal. So, sin foirceann amháin. An sompla is gléine, is dócha, is simplí ná an rud a dtugaimid an scéal béaloideas air. Bhí fear ann fadó. Ní raibh aon airgead aige. Shíl sé go rachadh sé amach ag lorg oibre dhó féin. Chuaigh sé amach dhó féin is ní raibh sé imithe rófhada nuair a casadh fear air. Bhí an fear seo gléasta in éide dubh ó bhaithis go bonn. etc. etc. So, cad a tharla ansin? Cad a dúirt an fear? D'imir sí cluiche cártaí. Cé a ghnóthaigh an cluiche cártaí? Céard é an na geasa a cuireadh ar an bhfear seo? Etc. etc. Agus lean sé ar aghaidh ó eachtra go heachtra go heachtra. Agus sin cineál foirceann amháin. Eachtraíocht, scéal, i gcás rud atá tú léamh, tá tú casadh ina leith. Céard a tharla ansin? Céard a tharla ansin? Céard a tharla ansin? So sin foirceann amháin. An foirceann eile a chuirim i gcás, tá sé bunaithe nó dírithe i dtreo dea-scríobh, cur síos. An sompla is gléiní dó sin, b'fhéidir, Robbe-Grillet agus na húrscéalta seo ar tugadh an nouveau roman. Mion-chur síos ar bhí bosca ar an matal, bhí na toisí seo ann, bhí dath air, Bhí uigeacht éigin ag baint leis an ábhar as a raibh sé déanta, etc. Agus mion-chur síos ar feadh trí leathanach san rud eicínt ar bhosca atá ina shuí ar an matal, sin cur síos ar an matal, sin cur síos ar an bhfuinneog sa seomra, sin cur síos cá bhfios caibidil tugtha suas don rud atá le feiceáil tríd an tríd an bhfuinneog. Agus beagáinín leadránach, b'fhéidir, ach sin é an chaoi a bhfuil sé sin. Agus Proust freisin, b'fhéidir gur rud Francach é seo, cur síos a dhéanamh ar rud. Ulysses Joyce, abair, níl mórán de phlota ansin. Fear óg a lorg eiseamláir atharga, b'fhéidir. B'in é an plota? Nó duine ag dul a taisteal agus a filleadh abhaile? B'in, tá sé sin thar a bheith scáinte mar phlota. Nó duine a lorg rud éigin. B'fhéidir. An rud is mó, an fáth go dtaitníonn Ulysses linn ná an cur síos, an bealach a n-éiríonn leis saghas áirid saol a a chur inár láthair, más maith leat, an cineál nuaaimsearachais seo, an modernisme seo, go n-airíonn muid an áit a bhfuil sé ar siúl agus an ghrian a caitheadh mar a bheadh boinn óir ar an talamh os comhair Stephen Dedalus agus é ag siúl síos an aibhinne ón scoil. Cré na Cille. se'againne. Níl mórán cur síos ann, ach séard tá ann, dáiríre, ná ceiliúradh ar an gcaint, ar an ngreann, ar an sárú, ar daoine ag imirt le chéile, ag sárú a chéile, ag sparaíocht le chéile, ó thaobh na cainte dhó, leis an focal sin a úsáid, a d'úsáid sé féin, grammar. Is leabhar cineál grammar sa chiall sin atá ann. An, tá an plota ansin, dochreidte scáinte freisin. Bhí bean ann fadó, bhí sí i ngrádh le fear, phós a drifiúr an fear. Spás mór millteach de chaint, Cré na Cille ar breá linn é, tá sé ar cheann de na leabhair is greannmhaire dár scríobh, dar liomsa, agus ag an deireadh, ar bhealach gránna, fíor-fhíor-ghránna is fíor-fhíor-íorónta, tá Jack aici sa deireadh. Sin an plota. Ach taobh istigh, so, tá Cré na Cille ag dul i dtreo caint, dea-chaint, stíl, iliomad saghsanna difriúla stíle agus mar sin de. So, sin é an dá fhoirceann a chuirim i gcás sa n úrscéalaíocht. Agus ní mór don scríbhneoir roghnú, right, beidh mé ag dul i dtreo fhoirceann na stíle agus an chur síos agus etc, nó i dtreo foirceann na heachtraíochta, na scéalaíochta. Agus is rogha é sin atá le déanamh, agus ní dóigh liom gur ceart go mbeadh aon scríbhneoir teoranta in am ar bith leis an rud a rinne sé cheana. Abair, scríobh mé scéal eachtraíochta cheana, mar sin caithfidh mé scéal eachtraíochta. Tá rogha ag an scríbhneoir áit ar bith ar an speictream sin is maith leis a roghnú dhó féin.